Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar fhéinmheastóireacht ar mhaithe le feabhsú cháilíochta. Tugann an léargas seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomh na luathfhoghlama agus cúraim, agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Rinne an timthriall Feabhsú Cáilíochta, a leagadh amach i Seimineár Gréasáin 1, cur síos ar roinnt céimeanna, machnamh, meastóireacht, plean gníomhaíochta agus cur i bhfeidhm. Tacaíonn an timthriall seo leat láidreachtaí agus na rudaí atá ag obair go maith a aithint, chomh maith le gnéithe den chleachtas a aithint a d'fhéadfaí a fhorbairt a thuilleadh. Is féidir an timthriall a chur i bhfeidhm mar dhuine aonair, le comhghleacaithe sa seomra nó ag baint úsáid as cur chuige suímh iomlán. Is é an chéad chéim den timthriall feabhsúcháin cáilíochta ná machnamh a dhéanamh agus chuige seo roghnaítear réimse den Chreat Cáilíochta chun féachaint go mion orthu. Chun an timthriall a léiriú i mbun gnímh, roghnaíomar machnamh a dhéanamh ar réimse 2. Dírítear ar cháilíocht na bpróiseas chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí. Féachaimid ar roinnt gnéithe den súgradh a tharlaíonn de ghnáth i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus taispeánaimid conas is féidir an timthriall agus an Creat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta a úsáid ar mhaithe soláthar le haghaidh súgradh a fheabhsú. Tá súil againn go dtabharfaidh sé seo sampla praiticiúil duit maidir le conas timthriall feabhsúcháin cáilíochta a chur i bhfeidhm agus tuiscint a thabhairt duit ar an gcineál ceisteanna a d'fhéadfaí a bhreithniú nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh agat ar na méara eolais le haghaidh cleachtais. I do chuid ama féin, is féidir leat cinneadh a dhéanamh díriú ar réimse nó ar thoradh eile a bhfuil spéis ar leith agat iontu. Is é toradh 8 an toradh ar leith a ndéanaimid machnamh air. Luaitear ann, Tá an súgradh ag croí-lár na foghlama agus na forbartha a dhéanann na leanaí. Tá a fhios againn go bhfuil súgradh ríthabhachtach chun tacú le foghlaim agus forbairt leanaí, agus tá an deis, an t-am agus an spás don súgradh thar a bheith tábhachtach. Féachfaimid anois ar conas céim mheastóireachta an timthrialla a úsáid agus déanfaimid machnamh níos doimhne ar thoradh 8. 'S é atá i gceist leis an céim mheastóireachta ná athbhreithniú domhain a dhéanamh ar ghné den chleachtas chun a chinneadh cad tá ag obair go maith agus cad iad na gnéithe den chleachtas a bhféadfaí tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu. Tá roinnt méara eolais le haghaidh cleachtais ag gach toradh sa Chreat Cáilíochta Cigireachta a léiríonn cad is cleachtas cáilíochta éifeacht ann. Níl siad uileghabhálach, agus is féidir leat gnéithe eile den chleachtas a aithint duit féin, ach cuireann siad pointe tosaigh maith ar fáil chun féinmheastóireacht agus athbhreithniú a threorú. Úsáidimid dhá chomhartha anois ar thoradh 8, atá dírithe ar shúgradh, mar shampla den chaoi ar féidir chleachtas a mheas. Iarrann an chéad mhéar eolais orainn machnamh a dhéanamh ar an mhéid a gcuirtear am ar fáil do shúgradh breise oscailte. Tóg nóiméad chun smaoineamh ar an méid de do ghnáthamh laethúil atá dírithe ar shúgradh. An gcuirtear am fada ar fáil do leanaí a gcuid spéiseanna a imirt agus a leanúint? An dtugtar deis do leanaí a bheith gafa go domhain leis an súgradh? Cad iad na cineálacha deiseanna súgartha oscailte a chuirtear ar fáil agus cad iad na hacmhainní nádúrtha, fíorshaoil agus oscailte a thacaíonn leis seo? Baineann an dara mhéar eolais de thoradh 8 leis an méid a gcuirtear deiseanna do chineálacha éagsúla súgartha ar fáil. Anseo, d'fhéadfadh meastóireacht a bheith cabhrach ar cheann de na cineálacha súgartha a luadh, mar shampla, smaoineamh ar chonas, cathain agus cá háit a dtarlaíonn súgradh tógála. An dóichí gurb é an duine fásta nó an leanbh a thionscnóidh súgradh tógála? Conas atá an timpeallacht foghlama taobh istigh agus lasmuigh agus acmhainní atá ar fáil ag tacú le deiseanna chun dul i mbun súgradh tógála? An bhfuil gnéithe ann a d'fhéadfaí feabhsú? Smaoinigh ar na leanaí a n-oibríonn tú leo agus a spéis i súgradh tógála. An bhfuil difríochtaí idir na leanaí? An bhfuil deiseanna ann do leanaí tabhairt faoi aon tsaghas tógála a bhfuil suim ar leith acu féin ann? Conas, mar dhuine fásta, a dhéanann tú pleanáil agus tacú le súgradh tógála? Tacaíonn na ceisteanna seo le machnamh agus cabhraíonn siad leat gnéithe éagsúla den chleachtas a mheas i do chomhthéacs féin. Is féidir iad a oiriúnú chun díriú ar chomharthaí eile le haghaidh cleachtais. Cuirfidh an chéad chuid eile den seimineár gréasáin treoir phraiticiúil ar fáil chun cabhrú leat pleananna gníomhaíochta a fhorbairt, gníomhaíochtaí a fhorbairt agus chun athrú dearfacha a dhéanamh do leanaí, do theaghlaigh agus do chleachtóirí. Cabhróidh do mhachnamh agus do mheastóireachtaí leat a aithint cad is mian leat a fheabhsú. Agus cuideoidh sé leat dul ar aghaidh chuig céim na pleanála gníomhaíochta. Sula gcuireann tú do phlean le chéile, tá sé tábhachtach dul i gcomhairle leis an bpríomhluchtanna leasa, comhghleacaithe, leanaí agus tuismitheoirí san áireamh. Tá an próiseas seo leagtha amach sa seimineár gréasáin roimhe seo. Cuirfidh sé seo leis an bpróiseas trí go leor smaointe a ghiniúint, mar shampla maidir le súgradh tógála a sholáthar. Is í an chéad chéim eile ná comhairliúcháin, na machnaimh agus na meastóireachtaí a úsáid chun do phlean gníomhaíochta a chruthú. I gcás ina ndearna cigireacht sheachtrach ar do shuíomh luathfhoghlama agus cúraim, comhlánóidh na gníomhartha siúd a chuirtear in iúl sa tuarascáil fhoilsithe do phróiseas inmheánach féinmheastóireachta agus athbhreithnithe. Seo a leanas sampla de ghníomh a tugadh mar chomhairle ó thuarascáil iniúchta a bhaineann le toradh 8, Moltar do chleachtóirí deiseanna súgartha dea-acmhainnithe oscailte a chur ar fáil chun fiosracht agus taiscéalaíocht na leanaí a leathnú sa súgradh laistigh agus lasmuigh araon. Chun an gníomh seo a chur i bhfeidhm, d'fhéadfadh an suíomh tús a dhéanamh trí phlean gníomhaíochta a chruthú. D'fhéadfadh siad tosú tríd an méid atá ag teastáil a leagan amach. Mar shampla, chun taiscéalaíocht agus fiosracht a leathnú, féadfaidh tú acmhainní a chur leis an bplean gníomhaíochta. mar shampla téipeanna tomhais, boscaí, fáiscchláir, fíoruirlisí agus píosaí adhmaid éagsúla. B'fhéidir gur iarr na leanaí níos mó feithiclí tógáila nó ábhar tochailte le linn chéim an chomhairliúcháin, nó thairg tuismitheoirí acmhainní a roinnt, mar shampla uirlisí, nó fiú a gcuid scileanna tógála féin d'fhorbairtí lasmuigh atá beartaithe. Is féidir iad seo a chur isteach sa chuid den plean ina bpléitear acmhainní agus tacaíocht, ionas go n-éistear le gach guth. Acmhainní eile ar mhaith leat féachaint orthu ná leabhair ficsin agus neamhfhicsin a rachadh chun tairbhe do theanga na leanaí. D'fhéadfadh na cleachtóirí ábhar mearchruthaithe, léarscáileanna agus treoracha troscán leacphaca a chur ar fáil chun feabhas a chur ar a gcuid smaointeoireachta cruthaithe. Cinnte, chun na gníomhartha seo a chur i bhfeidhm, d'fhéadfadh go mbeadh tacaíocht bhreise nó níos mó ama leithdháilte ó chomhghleacaithe, ón mbainistíocht agus ó thuismitheoirí. Chun fís chomhroinnte agus treoir shoiléir a chruthú, tá sé thar a bheith tábhachtach a shainaithint cé atá freagrach as an bplean gníomhaíochta fíoriomlán agus na gníomhartha éagsúla atá ann. Mar sin, ba chóir creat ama a bhunú ón tús. Cinnteoidh an creat ama go mbeidh ionchais shoiléire ann agus go gcuirfear an chéim um chur i bhfeidhm i gcrích ina dhiaidh sin go ndéanfar meastóireacht orthu. Tugann cigirí faoi deara go mbíonn feabhsuithe cáilíochta éifeachta sa chleachtas mar thoradh ar phleanáil agus comhoibriú rathúil le linn an phróisis, nuair a gníomhaíocht a phleanáil agus má bhíonn na freagrachtaí aitheanta go soiléir. Mar shampla, nuair a bhí limistéar tógála á fhorbairt lasmuigh, d'fhorbair chleachtóirí luathbhlianta agus leanaí mianliosta d'acmhainní a roinneadh leis na luchtanna leasa go léir. B'fhéidir gur mhaith leat a thabhairt faoi deara go bhfuil uirlis chabhrach um phleanáil gníomhaíochta sa treoirchleachtas Aistear Síolta a d'fhéadfadh tacú leat pleananna gníomhaíochta a fhorbairt i do shuíomh. Nuair a bheidh do Phlean Gníomhaíochta dréachtaithe agat, tá sé in am bogadh ar aghaidh go dtí an chéim um chur i bhfeidhm, sé sin na hathruithe, na hacmhainní agus na tacaíochtaí breise chomh maith leis na freagrachtaí aitheanta lena gcinntítear go dtarlóidh an t-athrú seo, a chur i bhfeidhm. Tá sé an-tábhachtach go bhfuil cumarsáid leanúnach ann le linn na céime seo chun gaiscí agus athruithe dearfacha ar chleachtas a cheiliúradh agus chun monatóireacht a dhéanamh ar réimsí a bhfuil tuilleadh forbartha ag teastáil uathu. I suíomhanna ardchaighdeáin, tugann cigirí faoi deara go n-úsáidtear cruinnithe foirnithe rialta go héifeachtach chun athbhreithniú a dhéanamh ar dul chun cinn a rinneadh maidir leis an pleananna gníomhaíochtaí a aistriú ina gcleachtas. Tuairiscíonn cleachtóirí luathbhlianta go gcabhraíonn sé seo leo a bheith dírithe agus spreagann sé mothúchán úinéireachta agus bród iontu ag an am chéanna as an dul chun cinn atá déanta. Ina theannta sin, bíonn próiseas fiúntach ann de bharr rannpháirtíocht leanúnach le príomhluchtanna leasa uile, trí phlé, trí chomhairliúcháin agus trí cheistneoirí, rud a chuireann ar a gcumas a bheith rannpháirteach agus fís comhroinnte a fhorbairt. Tugann cigirí faoi deara gur rud tairbheach é taispeáintas amhairc agus nuachtlitreacha a úsáid chun na forbairtí atá ag teacht chun cinn maidir leis an plean gníomhaíochta a roinnt leis na leanaí agus óna dteaghlaigh. Is féidir freisin iad a úsáid mar uirlisí machnamhacha chun tairbheacht leanúna a bhailiú ó na leanaí agus ón dteaghlaigh. Tá sé tábhachtach monatóireacht a dhéanamh ar an bplean gníomhaíochta le linn céim an chur i bhfeidhm. Mar shampla, ag cruinnithe foirne, d'fhéadfadh gurb fhiú machnamh a dhéanamh ar na gnéithe a bhfuil ag éirí go maith leo agus cur chuige malartachta a aithint más gá. Tá sé tairbheach machnamh rialta a dhéanamh ar an gcreat ama lena chinntiú go ndéantar dul chun cinn réasúnta. Cuid an-suntasach den phróiseas is ea meastóireacht a dhéanamh ar pholsaithe chun tuiscint a fháil ar na tionchair dearfacha ar fhoghlaim agus ar eispéiris na leanaí. Mar shampla, trí cheisteanna a úsáid, is féidir machnamh a spreagadh ar, mar shampla, Ar chuir na fíoruirlisí, an t-adhmad agus na hábhair mearchrutha le stór focal, scileanna sóisialta, scileanna fisiciúla na leanaí, nó le réiteach fadhbanna? Conas atá ag na leanaí ag baint úsáid as na limistéir tógála oiriúnaithe? Conas atá cleachtóirí réamhghníomhach maidir le tabhairt faoi phlé leanúnach le leanaí faoina dtuairimí ar thogra tógála? De réir mar a bhíonn riachtanais na leanaí, na tuismitheoirí agus comhthéacs ag síorathrú, tá machnamh leanúnach tábhachtach. Chun cultúr feabhsúcháin cáilíochta a neadú, teastaíonn ceannaireacht éifeachtach, próisis cumarsáide chuí-dheartha agus fís comhroinnte idir na luchtanna leasa go léir. Tógfaimid roinnt ama anois chun béim a leagan ar an nasc atá idir ceannaireacht éifeachtach agus soláthar luathfhoghlama agus luathchúraim ar ardchaighdeán. Aithníonn Toradh 17 den Chreat Cigireachta ceannaireacht, obair foirne agus comhoibriú éifeachtach mar bhearta bhunúsacha ag obair foirne agus comhoibriú a fhorbairt agus á leabú mar bhearta a chuidíonn le timthriall feabhsú cáilíochta a fhorbairt agus a leabú. Tacaíonn ceannaireacht éifeachtach le hobair foirne, le comhoibriú agus le cultúr gairmiúlachta agus tiomantas d'fheabhsú leanúnach. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim fíoréifeachta, tugann cigirí faoi deara go ndáiltear amach deiseanna chun ceannaireacht i measc daoine aonair agus grúpaí de réir mar a dhéanann siad measúnú agus pleanáil ar bhonn leasanna, fhoghlaim agus forbairt na leanaí. Cé go bhfuil freagracht ar an mbainistíocht as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm feabhsuithe, is freagracht comhroinnte í an cheannaireacht. Nuair a chuirtear ceannaireacht chun cinn go gníomhach ag leibhéal aonair, foirne agus bainistíochta, tá tionchar cumhachtach aige ar thorthaí do leanaí. Tugann cigirí faoi deara go bhfuil sé tábhachtach ról agus freagrachtaí ceannaireachta a shainiú go soiléir. Forbraíonn ceannairí éifeachta cumas ceannaireachta daoine eile. Téann siad i dteagmháil go ciallmhar le páirtithe leasmhara agus éisteann siad leo, glacann páirt go rialta i bhforbairt gairmiúil leanúnacha agus cuireann tuiscint shoiléir in iúl ar a bhfuil tábhachta ó thaobh cleachtas de. Ina theannta sin, tugann cigirí an méid seo dá n-aire go dtaispeántar ceannaireacht don bhfoghlaim nuair a chomhoibríonn cleachtóirí luathbhlianta chun curaclam súgartha atá teacht chun cinn agus ina gcuimhnítear ar riachtanais agus leasanna leanaí aonair a chur i bhfeidhm go héifeachtach. nó nuair a bhítear ag treorú réimse chleachtais áirithe cosúil le comhpháirtíochtaí tuismitheoirí. Leagann an Creat Cáilíochta do Chigireacht Oideachas Luathbhlianta agus an Chaighdeáin Síolta béim ar ról an mhachnaimh rialta chun tacú le forbairt ghairmiúil leanúnach agus scileanna ceannaireachta. Cinnte, méadaítear an luach a bhain le tabhairt faoi ghníomhaíocht mhachnaimh i gcónaí nach mór, más féidir é a dhéanamh i gcomhar le comhghleacaithe eile. Glac nóiméid chun smaoineamh ar a mbíonn deiseanna agat machnamh a dhéanamh ar do ról mar cheannaire don fhoghlaim i do sheomra, laistigh den suíomh, nó níos forleithne. Conas a fhaigheann tú aiseolas ar do chuid oibre leis na leanaí? Conas a úsáideann tú an t-eolas seo i do chuid cleachtas? Conas a chuirtear cultúr machnaimh chun cinn i do shuíomh chun foghlaim agus forbairt na leanaí a fheabhsú? Chun tacú leat agus tú ag pleanáil agus ag cur feabhsúcháin i bhfeidhm, b'fhéidir gur mhaith le do shuíomh cabhair a fháil ó seirbhísí speisialtóra luathbhlianta, mar shampla Coistí Áitiúla Cúram Leanaí Contae agus Cathrach, an tSeirbhís um Fhorbairt Cáilíochta Náisiúnta Tús Níos Fearr, eagraíochtaí cúram leanaí deonacha agus eagraíochtaí eile. Chomh maith leis an gCreat Cigireachta, cuireann Síolta Aistear agus an Treoir Chleachtais Aistear Síolta raon uirlisí ar fáil chun cabhrú le féinmheastóireacht agus athbhreithniú ar leibhéal an duine aonair agus ag na leibhéil socraithe. Tugann siad treoir freisin maidir le scileanna, próisis agus cleachtas le haghaidh ceannaireachta a fhorbairt. Seo liosta eolas agus acmhainní breise a d'fhéadfadh tacú leat. Mar seo, sroichimid deireadh an tseimineár gréasáin seo agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht. Tá súil againn gur comhairle chabhrach é seo. Má tá ceisteanna, tuairimí díreach agat mar thoradh ar do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe seo chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn ag insights underscore info at education dot gov dot ie.